Jenesis isi nke isii O ruo mgbe mmadụ malitere ịba ụba n'elu ala, mgbe a mụkwara ụmụ ndị inyom nye ha, na ụmụ ndị ikom nke Chineke hụrụ ụmụ ndị inyom nke mmadụ na ha mara mma, ha wee lụtara onwe ha ndị inyom site na ndị niile ha họpụtara. Jehova wee sị, Mmụọ m agaghị achị achị n'ime mmadụ ruo mgbe ebighị ebi, n'ihi na ya onwe ya bụkwa anụ ahụ, ma ụbọchị ya niile ga-abụ narị afọ na iri abụọ. Nefilim nọ n'ụwa na mgbe ahụ, ha nọkwa ma emesịa mgbe ụmụ ndị ikom nke Chineke na-abịakwuru ụmụ ndị inyom nke mmadụ, mgbe ha na-amụkwara ha ụmụ, ndị ahụ bụ ndị dị ike ahụ, ndị nọrị site na mgbe ebighị ebi gara aga, ndị a maara aha ha. Jehova wee hụ na ihe ọjọọ nke mmadụ riri nne n'ụwa, ọ hụkwa na nchepụta niile ọ bụla nke echiche obi ya bụ naanị ihe ọjọọ ogologo ụbọchị niile. Jehova wee chegharịa na o mere mmadụ n'ụwa, o wee wute ya n'obi. Jehova wee sị, M ga-ekpochapụ mmadụ n'elu ala bụ ndị m keworo, ma mmadụ ma anụ ụlọ ma ihe na-akpụ akpụ ma anụ ufe nke eluigwe, n'ihi na echegharịwo m na m mere ha. Ma Noa hụtara amara n'ihu Jehova. Ndị a bụ usoro ọmụmụ Noa. Noa bụ onye ezi omume, onye zuru oke n'ọgbọ ya niile. Noa na Chineke yikọrọ na-ejegharị. Noa wee mụọ ụmụ ndị ikom atọ, Shem, Ham, na Jefet. Ma e bibiri ụwa n'ihu Chineke. Ụwa jupụtara n'ihe ike. Chineke wee hụ ụwa ma lee ebibiri ya n'ihi na anụ ahụ niile bụ mmadụ bibiri ụzọ ya n'elu ụwa. Chineke wee sị Noa, ọgwụgwụ anụ ahụ niile abịawo n'ihu m, n'ihi na ụwa jupụtara ihe ike site na ha, ma lee, m ga-ebibi ha n'ụwa. Meere onwe gị ụgbọ nke osisi gofa ụlọ nwubi dị iche iche ka ị ga-eme n'ụgbọ ahụ, werekwa bitumen tichie ya ime na azụ. Nke a bụkwa otu ị ga-eme ya, narị kubit atọ ka ogologo ụgbọ ahụ ga-abụ, kubit iri ise kubit bụ obosara ya, iri kubit atọ bụ ịdị elu ya, oghere inye ihe ka ị ga-emere ụgbọ ahụ ruo otu kubit ka ị ga-emesikwa ya site n'elu, ọnụ ụzọ ụgbọ ahụ ka ị ga-etinyekwa n'akụkụ ya, okpukpu nke ala nke abụọ na nke atọ ka ị ga-eme ya. Ma mụ onwe m, lee, ana m eme ka oke idee mmiri bịakwasị ụwa, ibibi anụ ahụ niile nke ume nke ndụ dị n'ime ya ka ọ pụọ n'okpuru eluigwe. Ihe niile nke dị n'ụwa ga-ekubi ume. Ma m ga-eme ka ọgbụgba ndụ m guzosie ike n'ebe ị nọ, ị ga-abatakwa n'ụgbọ ahụ, gị onwe gị, na ụmụ gị ndị ikom, na nwunye gị, na nwunye niile nke ụmụ gị ndị ikom, tinyere onwe gị. Ọ bụkwa ụfọdụ n'ime anụ niile ọ bụla nke dị ndụ, n'ime anụ ahụ niile, abụọ abụọ na ha niile ọ bụla. ka ị ga-eme ka ha bata n'ụgbọ idebe ha ndụ tinyere onwe gị. Oke na nwunye ka ha ga-abụ n'ime anụ ufe dị iche iche na n'ime anụ ụlọ dị iche iche, n'ime ihe niile ọbụla dị iche iche nke na-akpụ n'ala, abụọ abụọ na ha niile ọbụla ga-abịakwute gị idebe ha ndụ.